dịka m gwara nụ ịbịa n'ịgụ afọ na nkwere maka obodo ọbụla nwere otu ha si agụ afọ ka anyị nwere mmemme anọ a na-eme na nkwere ke mbụ wụ mbamọrụ ke abụọ wụ ekpere nkwere ke atọ wụ oriri nkwere ke anọ wụ iri ji a bịa na mbamọrụ ka m gwara gị na izu iri anọ na ise wụ otu afọ n'agụgụ afọ n'Igbo maka otu izu wụ abalị asatọ ke wụ ahịa eke orie afọ na nkwọ ga-azụ ugboro abụọ eke ukwu eke nta e, orie ukwu orie nta afọ nta afọ ukwu nkwọ nta nkwọ ukwu ọwụ ya wụ mgbe ha zụzuru abụọ ke nta na ke ukwu na izu emere ya mere inwe izu a ruo ke isii ma afọ bido nkwọ magara na izu ke isii nkwọ nkwere magara na wụ nkwọ ukwu ọwụ eshi nkwere na-eme mmemme mbamọrụ ọwụ eziokwu maka ọrụ oyibo ọrụ bekee ọ bụrụ na a maara na ekiti week ndị anyị ekiti izu ndị anyị na-aga ọrụ bekee anyị na-echere e ruo n'ụbọchị ụka ndị isi obodo dị iche na nkwere na-aga ụka were ọrụ anyị na mbọ ụmụ nkwere ga-agba n'afọ ahụ were gaa bunye chineke n'ihu ụfọdụ ha na-ewere mkpụrụ ji na mkpụrụ ede okporo ji akwụ ụgụ mkpụrụ ụgụ mkpụrụ ụgbọrọ ụgbọgịrị mkpụrụ ọkọrọ a ga-eche e kpee ya ekpere onye eze gọzie onye ụka gọzie ndị mmadụ were ga bido ọrụ ha sụọ ọrụ ha kọwa ọrụ ha mgbe a kọchara ọrụ ahụ a bịa gara ihe ruru ka izu ụka ọta ha ga-ewe izu ụka asatọ n'elu e, ma ọ bụ itoolu dịka gụba afọ shi dị mgbe a dagara mgbe a kọchaala ọrụ mmiri bido ekele chineke mgbe ekelere chineke na ya a na-adị egwu ụmụ anyị na-aga ekele chukwu sị anyị gara ọrụ aka amagbughị anyị agwọ atụgbughị anyị jehova i mee anyị ga-arụ ọrụ a n'udo ugbu a ihe dum abana n'ọrụ ụmụ nọrọ ị na-echetukwa anyị mkpụrụ ihe anyị ga-eri mgbe ahụ ndị nze na ndị okenye na-ewe mkpụrụ oji ashara ji akịdị abịa gwụọ ya ndị ọbụla na-aga umere nne ha a na-eke iju ha ewere akwụkwọ ede mgbe umbrella na-abịabeghị ugbu a umbrella nọ nwa agba mmiri na-acha ihe ka ọnwa isii na asaa ha agagharịa ndị nwe ha ndị nna ha oso ha na-eke iju nwata ụbọchị ahụ ụbọchị onyinye na inye aka ndị ahụ na-adịghị ndị agụụ ji mgbe a richara mmemme a na-akpọ ya oriri ka ọ a ga-enye ha izu abụọ n'elu elu ala izu abụọ n'elu ahụ ụbọchị a na-eme ekpere nkwere mgbe anyị kpere na awụ onye dịgwa anyị agala igwu ji anyị agala ime mmemme ubi ihe a kụrụ n'ubi akaala abịa kelee gị ekele ọ wụ ya wụ ekpere nkwere ihe a na-akpọbu nkwọ ụkọtụ mbụ emeghala ekpere nkwere ahụ izu abụọ izu atọ anyị abaa n'ọnwa asatọ n'afọ n'izu ahụ adụọ izu abụọ ahụ eruola ọ wụ ya wụ iri ji egwu oji ma ana m agwa gị kamgbe bekee bịara igwu ji anyị iwu mgbe ọkụ ndị igbo nọ ji iwu isi ubi ọ bụrụ na abịazie egwu oji ahụ ị wụrụ onye ọrụ bekee ị na-akụzi nkụzi nkụzi nga ahụ ubi ghara ihe kụzitere ị ga-eji adị iri ji onye ahịa nga ahụ ị nọ na shed ihe kụjere bịa gwa ahịa m ọhịa ị ga-eji abịa iri ji ọgba anyị mere iri ji aha nọ ṅụọ ọṅụ gburi anyị gburi anyị rie ji waa ji mee mmemme rawụpụ nọ na ya ị bịa n'omenala anyị afọ agwụla anyị kuchie ọ wụ ya wụ ịgụ afọ na nkwere anyị dịka m gwara gị tutu a ga ibido ime mmemme a iri ji ekpere nkwere ọ wụ ndị na-agụ afọ wụ ụmụ eze village na nkwere ọ ha wụ ndị gụ afọ ọgba aka nnudo ha na-abụ ma ndị na-agụ amụma na nkwere mgbe ahụ agala iri ji ahụ a na-eme mmemme ahụ nkwere ahụ ndị na-agụ ya wụ ụmụ ọkpụ village ọtụtụ obodo dị iche iche nwere ihe a na-eme ma ịmụ ego ọwa ego afọ a wee mụ ego ọkụ ịhụ ji ọwụ ma eze na-ama ya so obodo ọbụla nwere ndị nke ha ị bịaruru ka amaọjị ibele ọha na-agba ekpe na isi enyi ọcha mmemme rụ mkpa ndị nkwere gara ije ụfọdụ bute ezigbo ihe ị bịa ndị na-agba akalikpo ụmụnachi village ndị na-agba ikpirikpe amaegwu nkwere ndị na-agba okoroshi wụ ụmụkọ nkwere ndị na-agba erode n'aka ya wụ ụmụgara na ụmụọfọrọlọ ụmụọfọrọlọ na-agba erode ọ bụrụ mgbe ihe ike na anaghị ụmụọfọrọlọ na-akọ abịa ndị na-agụ okerechi agụ anaghị agba ya agba ọ wụ ọnụsa nkwere so ị ga-ahụ na ọtụtụ nkwere dum nwere nke ha na-eme mgbe ọbụla oge eruru ọ bụ ụtọ aha m n'olu ana m asị ọha na eze gere ntị arụkwara ụnụ mma igbo nwere omenala omenala igbo amafọ ndewo